marakala ani a lamini segu jamana cɛ ni muso ka fara maliden bɛɛ lajɛlen kan anw ka degun jirisiyɛnko la o banna ka sabu kɛ maa ma sinɛ ta ka jiri bila ta pendant deux ou trois mois ka sɔrɔ k'a presse hmm? i bɛ nin bila ta ka sɔrɔ ka nin don presse de kɔnɔ k'a bisi o y'a ji 100 pourcent o ji de bɛ sɔrɔ internationalement o ji 1 litre de bɛ feere 10 000 francs ni mɔgɔ bɛ yen minnu b'a feere 25 000 nin de nɔni ye nɔni bilalen pendant deux trois mois an b'a kɛ kɛ nin kɔnɔ k'a sigi tile la n'a y'i diya i bɛ se ka nin mara fo san kelen a tɛ foyi k'a la a bɛ fin ka taa an ye minnu ye so kɔnɔ nin ye nɔni de ye quoi an ye mun ye so kɔnɔ nin y'o ji de bisilen ça c'est le jus pur de nɔni nɔni ye jiri jumɛn ye nɔni bɛ bɔ min Nɔɔni nana cogo di anw fɛ yan nɔɔni bɛ bɔ Asie de an ka yan jamana jiri tɛ nɔɔni bɛ bɔ Asie de maintenant a sun bɛ sɔrɔ an fɛ yan a den bɛ sɔrɔ yan ne y'a kɛ ka maa caman fana furakɛ donc nin ji bɛ bɔ k'a kɛ ka mɔgɔw furakɛ maa minnu kɔnɔfuru ka bon ni maa minnu ka bon maa minnu bɛ yen ni tension artérielle b'u la a b'o furakɛ obésité

à l'époque o y'a sɔrɔ ale b'a a san ne bolo saba saba naani naani mais koronabirisi yakubalen ale tun b'a san karitɔn kilancɛ karitɔn kilancɛ o y'a sɔrɔ ne m'a développer k'a kɛ ni bidɔn ninnu kɔnɔ qui qui est très jolie ka étiquette k'a kan ne tun bɛ awaji karitɔn 1 litre de san ka sɔrɔ k'a k'o kɔnɔ bon ça c'est pas très hygiénique maintenant sisan a dilanlen filɛ cogo min c'est industrialisé i b'a sɔrɔ n'i y'a san e de b'a dayɛlɛ maa wɛrɛ man'a dayɛlɛ i b'a dɔn Donc nin bɛ feere alimentation na a bɛ fɛ wa nin bɛ feere fo bamakɔ mɔgɔ bɛ commande kɛ ne b'a ci yɔrɔ maaba caman bɛ ali bamakɔ n'i ye nin juru la ep bibi na an donna entreprise damadɔ donna n'u bɛ fɛn kɛ se de lagkitu n'u b'a fɔ madu sedu ale muso bɛ nɔɔni kɛ ni maa wɛrɛ ye ɲɔgɔn ye kɔsa nin na o fana bɛ nɔɔni kɛ a bɛ bamakɔ yen bon n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ madu sedu ta o muso ko safura ale bɛ nɔɔni kɛ a taara ni nɔɔni ye fo FEBAK la donc dire que nɔɔni bɔra maa wɛrɛ bɔra n'a ye nɔɔni ye jamana wɛrɛ la ayi nɔɔni sɔrɔla anw fɛ segu a dɔnna yan mɔgɔw y'a nana n'a ye ka bɔ jamana wɛrɛ la k'a di an ka jardin baarakɛla kɔrɔbaw ma olu y'a a turu a ɲɛna anw fana y'a découverte k'u fɛ donc an b'a vulgariser ten de k'a fɔ k'anw bɔra n'a ye jamana wɛrɛ la an ma bɔ n'a ye jamana wɛrɛ la an y'a dɔn maa minnu fɛ an tɛ k'u ma fitiriwale hali n'u t'an fɛ n'i y'ale furabulu de jalen ye tan i mana a wuli a bɛ n'a fɔ lipton a bɛ kansɛri furakɛ a bɛ senkurubadimi furakɛ ça tout ça c'est des trucs naturels nɔni ji deuxième premier ni deuxième na différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ deuxième na an b'a n'a pulpe bɛɛ de nɔɔni k'u rincer maintenant an bɛ ji dɔɔni k'a la pour que a ka se ka diluer sinon a a molle comme ça a tɛ se ka conserver i b'a sɔrɔ a bɛ funu ji dɔɔni bɛ nin na maintenant nin ta de la ji t'a la nɔni bilalen ye ka kalo saba kalo naani dɔw kalo duuru o de presselen bɛ tan foyi foyi ma fara a kan ni conservation an b'a pasteuriser de ka sɔrɔ k'a kɛ bidon kɔnɔ k'a bila donc ça peut faire plus d'une année ka sɔrɔ i ma foyi k'a la a dayɛlɛbali anw ye mana kɛ bidon kɔnɔ maintenant n'i y'a dayɛlɛ k'i b'a consommer o tɔ kɔni o garanti t'an bolo bon nin y'a deuxième de deuxième in de ye a n'a pulpe bɛɛ nɔɔninen ye i m'a ye a couleur quand même i b'a fɔ chocolat ji nin min b'a kan o ji in de filɛ nin yɔrɔnin na donc nin y'a dilué yɔrɔ ye Donc ni consommation ni a bɛɛ bɛ baara kelen kɛ mais i b'a sɔrɔ ça là est plus efficace que ça parce que ça c'est du naturel à 100% aucun mélange dedans voilà donc nin t'a la a bɛ nin bɛ baara min kɛ a b'o kɛ mais i b'a sɔrɔ nin efficacité de ka bon ni nin et puis prix tɛ kelen ye nin ye demi ye nin y'an bolo kɛmɛ saba ye ɛɛ ɛɛ ɛɛ 100% na demi t'o la an t'o demi kɛ an b'o feere 1 litre 1 litre Maintenant ni an b'o kɛ pour que au moins mɔgɔ caman kɛ ka se k'a sɔrɔ voilà diabètetɔw bɛ se k'a ta tensiontɔw bɛ se k'a ta a bɛ mako ɲini bɛɛ ye surtout mɔgɔkɔrɔbaw maa damadɔ bɛ Segu yan ne bɛ se k'a f'i ye u ka musokɔrɔbaw de bɛ nin commander parce que n'i y'a hali ni maa min tɛ dumuni kɛ n'i y'a consommer i b'a sɔrɔ i ka dumunikɛ bɛ bonya a bɛ mako ɲini voilà nin bɛɛ ye jiriw ye nin bɛɛ ye jiri derivew de ye donc n'an bɛ segin jiri ma an bɛ segin a ma n'an tɛ segin a ma a bɛ ka ɲɔn na dɛ fɔlɔ la ni bana tun y'i minɛ pikiri den saba b'a minɛ mais bi bi in na bana b'i minɛ pikiri kɛ ka mana bulalama fa tew o bɛɛ bɛ kɛ kelen na alors que rein ni foie de b'a a neutraliser ninnu bɛɛ de b'a ban n'i y'an ka mɔgɔ la alanw denmisɛnnin na i bɛ taa sɔrɔ maa dama minnu rein dimi ni foie dimi b'a la ka ca parce que produit minnu b'a la c'est des produits chimiques tout e b'o bɛɛ ta i na fɛngɛ bɛɛ rein ni fɛn ninnu bɛɛ b'o bɛɛ baara kɛ temps t'a bolo hali ka reposer ni rein ma sɛgɛn jɔni de ye rein bɛ sɛgɛn Dɔnki an ka jiriw ta an ka jiriw ta wɛrɛman an b'a ɲini maliyɛnw fɛ an k'a lajɛ an ka segin an ma an ka segin an yɛrɛ ma an ka segin an danbew ma an ka segin an ka jiriw ma epi n bɛ porofite nin fɛ k'a fɔ mali otoritew ye u k'a lajɛ an bɛ ka politigi min kɛ ko erebwazuma erebwazuma tɛ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ nafolo tiɲɛ la i bɛ erebwazuma kɛ minisiriw ni dirɛkitɛriw wele ka na jiri turu o jiri tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan o bɛ sa a dun fɔra hali kuranɛ kɔnɔ ko maa kelen n'i ye jiri den kelen turu k'i ka diɲɛ labɔ ma kɛ fu ye ɛ ni maa min ye jiri ba ba joli turu k'o ladon dun o yɛrɛ kɔni ye koba kɛ mɛ ka jiri ba ba joli turu ni suivi t'a la sanayɛrɛ na fɔra an k'o kɛ